bi dimansi don zuwɛn kalo tile duuru san ba fila mugan ani fila ka bɔ ka maliyɛnden cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba mali kɔnɔ ani mali kɔ ka bɛɛ lajɛlen fo foli mana tɛmɛ ka bɔ yen kibaru min bɛ faso kɔnɔ bɛɛ bɛ dɔ kalama la an tun sigilen bɛ k'an tulo mada ko CEDEAO ka kan ka réunion kɛ ko ni CEDEAO ye réunion kɛ kunu sibiri ko jaabi bɛ di bɛɛ lajɛlen kun sigilen b'a kan ko CEDEAO bɛna embargo wuli ka bɔ Mali kan ne kɔni kelen a embargo wulili ka bɔ Mali a wulibaliya ma bali ne la ne yɛrɛ bolo embargo in wulila o embargo in tora yen importance yɛrɛ tɛ embargo in na parce que embargo dabɔra min kama a ma se ka ko ye a dabɔra fanga de dafirili kama fanga ma se ka dafiri donc k'u ko ko juillet kalo o tɛ nin kalo ye nin kalo mana sa kalo kura min bɛ jɔ kalo min yɛrɛ tile duuru ye bi ye ko fo k'o de sa kalo kura min bɛ jɔ kalo kelen jate k'u bɛna jateminɛ kɛ jateminɛ wɛrɛ tɛ kɛ koyi n'i ye nɛgɛ ta ko gangala n'i ye nɛgɛ bila ko gangala nɛgɛ tɛna foyi fɔ ni nɛgɛ kan tɛ kuma kelen min bɛ ninnu da kabini nin gouvernement in ma sigi o kuma kelen de b'u da o ye jumɛn ye kabini gouvernement ma sigi ko Choguel kana ta a yirala ko Choguel bɛ ta Choguel tɛ kɛ CEDEAO premier ministre a tɛ kɛ faransi premier ministre a bɛ kɛ mali de premier ministre maliyɛnw y'u ka anw de y'an ka choix kɛ an b'a ta an b'a ta diɲɛ ko bɛɛ kɛra jiginna yɛlɛ fɛn o fɛn ka kan ka kɛ u yɛrɛ mɔgɔw an'u ka mɔgɔ minnu maliyɛn maliyɛn faransɛ minnu bɛ yen k'o bɛɛ kɛra a ma ɲɛ min kɔ Choguel tara kabini Choguel tara bi san kelen taa ni ka segin de b'an da la diɲɛ don o don u n'u ka kɔrɔdenw u da tugu da yɛlɛ Choguel ka bila Choguel ka bila in kɔni bɛ fɔ mais a ka bila mun kama o tɛ fɔ dɛ o kuma kelen hali sini o ja o ma fɔ mɔgɔ si a y'a bila n'i ko karisa ma ko a man ɲi a man ɲi mun na a ye nin de kɛ a ye nin de kɛ a man ɲi donc ni Choguel man ɲi olu ma ɲininkali wɛrɛ t'o la o maliyɛn an ka kan k'a dɔn n'a man ɲi olu ma dɔrɔn a ka ɲi anw de ma Sékou Touré ko ten ko diɲɛ don o don ko ni tubabu y'i ka ɲɛmɔgɔ tanu k'i k'a dɔn k'a fɔ k'aw janfara anw ka nin nin gouvernement in k'a ta président na ka se f'a duguma mɔgɔ ma anw ka nin gouvernement in fɛn o fɛn bɛ yen anw bɛ an waso ni ninnu bɛɛ ye faso ka di nin bɛɛ ye an ka nin jama in bɛɛ u bɛ faso jɔ la o de kama u man di tubabu ye n'o tɛ Moctar Ouane ni Bah N'Daw nana kuma fila ma y'o la u ye mali sen da sen tɔ n'a bolo siri ka dugu yɛrɛ bɔra k'a fɔ ko a k'olu ɲɔgɔn tɛ ne y'a ye anw ta ninnu man d'u ye an ta ninnu ma sɔn o ɲɔgɔn de ma k'u ko ko choguel de ka bila kuma yɛrɛ gɛlɛma yɔrɔ y'o ye ko asimi y'a yira k'a fɔ ko choguel tɛ bila k'a fɔ asimi ye nin yɔrɔ in na dɔrɔn tubabu ko min ma ko vous n'avez plus rien à perdre aw tɛ foyi aw kɔni eh, dɔndɔrɔn ni dɔnko ma b'o de kɛnɛ kan n'aw taara ɲɛfɛ aw fa bɛ sa n'aw nana kɔfɛ aw ba bɛ sa kisi cogo foyi t'aw la n bɛ nin kuma in fɔ kuma la diya ɲɛ tɛ n b'a dɔn aw b'a dɔn koyi aw yɛrɛ bɛ aw bɛ tagama ni nin ye mɛ n b'aw hakili lajigin kisi cogo de t'aw la tuguni ko dama dɔ walahi aw ye tubabu yira diɲɛ na ka se digiri min ma maa ma nin de kɛ mɔgɔ yɛrɛ ma deli ka nin kɛ tubabu la i tɛ se nin yɛrɛ ma tubabu t'i to yen ko seku ture ko dɔrɔn ko anw kɔni san o san a b'a fɔ ko san wɛrɛ ɲinan de anw ka anw ka eh, eh, eh, indépendance bɛ d'an ma u y'a kɛlɛ f'a ka saya fo ka taa k'a sata ye o dɔrɔn a y'an ka indépendance d'an ma dɔrɔn olu ma se nin yɔrɔ in na aw sera ni tubabu ye kɛnɛ min kan ka diɲɛmɔgɔ ɲɛ yɛlɛ ka yurula farafinna ni farajɛla u bɛ don ka bɔ ni yurugu yurugu fɛn fɛn kɛ mɔgɔ bɛɛ tun b'a kalama bɛɛ y'i da tugu a kan aw da sera o min ma k'a fɔ k'a yira u la fo fo kaburu kɔnɔ tubabu t'aw to yen tubabu t'aw to yen sa tubabu de b'i kɛla sema bili ka so tubabu t'aw to yen u bɛ dɛsɛ aw la de aw bɛ tiɲɛ kan aw b'aw faso de kɔ ala de bɛ aw don kalo dibi la mɛ a kana aw da ka miiri k'a fɔ ko tubabu de b'a fɔ a ye nin kɛ k'a y'o de kɛ k'u y'aw to yen a kana aw da ka miiri la tubabu t'aw to yen dɛ tubabu b'a fɔ a ka nin min kɛ dɛ walasa aw sɔrɔli bɛ nɔgɔya u ma sira minnu fɛ u b'o de fɔ a ye nin kɛ a ye nin kɛ n'a ye nin kɛ an bɛ nin k'aw ye aw ka hɛrɛ laɲinitɔ tɛ mali ka hɛrɛ laɲinitɔ tɛ u bɛ diɲɛ fɛn o fɛn fɔ k'a k'a kɛ a k'o kɛ walasa u ka se k'aw sɔrɔ min bɛ aw sɔrɔ komi u ye ko bɛɛ kɛ jamanadenw b'aw kɔkɔrɔ fanga b'aw la afiriki bɛɛ b'aw kɔkɔrɔ ma se k'aw lasɔrɔ u wulila ka jɛ jugu fɛn bɛɛ siri k'u b'a ka fanga bin ala donna aw n'u cɛ u bɛɛ la hali u filɛ k'a fɔ ko yani kalo kura cɛ dɔwɛrɛ tɛ a y'aw hakili to aw yɛrɛ la a k'aw kɛrɛfɛ yɔrɔ jateminɛ kosɛbɛ paseke tubabu bɛ mɔgɔ kɛrɛfɛ mɔgɔ de bil'i la a y'u ye ka maa o maa lajaba i kɛrɛfɛ mɔgɔ don a y'aw kɛrɛfɛ mɔgɔw jateminɛ ko in bɛ yɔrɔ min na dannaya kana kɔlɔsili bali paseke yani ni kalo kelen cɛ u bɛ fɛɛrɛ bɛɛ kɛ u bɛ se ka aw lata cogo min fo n'u dɛsɛra a y'a jateminɛ ni tubabuw ye aw ka ko lusolasa ta k'a bila wagati wagati a ka d'a la k'u bɛ jijukɔrɔ baara dɔ de kan ka kɛ wa u b'a a baara in fɛnɛ u bɛ fanga sɔrɔ n'a ye mun na paseke fasoden jugu kan ka n'o fɔ fasoden jugu dɔw bɛ mali la olu de bɛ ko in kɔrɔ ka ko in sama olu de bɛ ko in kɔrɔ ka ko in puse o de kama tubabu ma maa si janfa abada n'a m'i janfa n'i yɛrɛ mɔgɔ ye n'a ma k'i ka garde-corps ye maa min b'i kɛrɛfɛ i tɛgɛ bɛ maa min bolo i dalen bɛ maa min na a bɛ don o de la a caman na a bɛ ɲɛ u bolo mɛ n b'a dɔn nin zen u yɛrɛ b'a dɔn ko ni min zen ta ni tɔw tɛ kelen ye k'a fɔ aw kana ɲɔgɔn bila bɛɛ lajɛlen lajilen don ne b'o de fɔ n ka kuma la a y'a ye u ye nin de kɛ aya amadu aya sanɔgɔ k'a fɔ force ye ko f'a ka sɛk moribo jara bila a ye sɛki moribo jara labila paseke mun na o bɔra k'a yira dɔrɔn k'a f'u ye an bɛ se an yɛrɛ kɔrɔ ka sɔrɔ tubabu tɛ tubabu tulo tana d'o ye fɛn fɛn kuma o kuma bɛɛ b'i da n'a bɛ farafinna yɔrɔ janya olu la paseke foyi t'olu fɛ yan ni fiɲɛ ni ji tɛ olu fanga n'u ka sɔrɔ bɛɛ ye farafinnaw de u tugura a kɔ ko fo k'o de bila a y'a ye erɛri min kɛ a ka jɛnatigɛ kɔnɔ n'a b'a erɛri kɔnɔ hali bi o de y'o bilali a y'o bila o bɛ ten de paseke o ka faamuyali ka bon o bɛ ko dɔ kalama donc o bɛ se ka aya kisi mɛ ni aya y'o yɔrɔ janya a yɛrɛ la aya sɔrɔli bɛ nɔgɔya u y'a fɛn fɛn fɔ u ye jumɛn kɛ u ko ko aya k'o bila n'a y'o bila a bɛ kɛ generali n'a kɛra generali u b'a ka perezan sara d'a ma fo saya an bɛ yɔrɔ jumɛn bi est ce que aya kɛ furadama ka nin bila a ye perezan sara sɔrɔ n'i y'a mɛn ko sɔrɔ yɛrɛkun sɔrɔ yɛrɛ ka man dɔgɔn sɔrɔ la est ce que a y'a yɛrɛ sɔrɔ wa nin bilalen kɔfɛ k'o yɔrɔ janya la u sɔrɔla sisan mɔgɔ min ka di u yɛrɛ ye minnu b'u ka baara kɛ u y'o dɔ ɲini k'o bila nin pilasi la ka sɔrɔ ka taa di nin ma k'a fɔ ayiwa i kɛra generali ye sisan an bɛna sara d'i ma fo saya i sigi o yɛrɛ bɛ yala k'a fɔ awɔ ne ni cɛkɔrɔba an b'a kɛ atete ta ɲɔgɔn ye ni atete taara a bɛ na u ko ko an kɔnɔ a mɛnna ne hakili b'a la n tɛ n bɛ sa n tɛ ɲinɛ a kɔ ibeka de nana faransi sejour dɔ la yan u ye ibeka tubabuw ye ibeka ka sejuru tigɛ a tilancɛ de la k'a ka segin san san san a ka taa fɛɛrɛ ɲini aya la o bɛ kɛ kuma min o y'a sɔrɔ u ye aya n'a a fɛ mɔgɔw kɔ don ɲɔgɔn na sisan minɛn minnu b'aya bolo n'a b'a yɛrɛ kɔlɔsi k'o bɛɛ jɛɲa la k'a lankolon jɛ bila k'a ka a ka a ka sejuru tigɛ a tilancɛ la ni mɔgɔ minnu t'a kalama olu b'a fɔ ko ee ɛɛ bubɛyi de y'a minɛ ibeka y'a janfa se kun tɛ ibeka ye se kun tɛ bubɛyi ye u ka ala ni ala kira de tubabuw de olu de a kɛra n ɲɛna yan dɛ olu de y'a ka a ka sejour tigɛ a tilancɛ la k'a ka taa san san o n'a sɔrɔ plan bɛɛ tarasera u bolo mali la u taara a y'a minɛ k'a don kaso la san wolonwula a diyara sɛk moribo jara kɔlɔnani a y'a ye o bɔra a place la o ma kaso kɛ o ma foyi kɛ o b'a ka sigi la aya min ye o baara kɛ ka d'u ma de aya de labanna kaso la dura fɛn fɛn fɔra dura aya kun b'a yɛrɛ nin kun de ɲini parce que i tɛ bila n'olu sago fɛnɛ tɛ donc ka nin yɔrɔ fɔ dɔrɔn k'a yira k'a fɔ sokɛli ka taa sokɛli ka taa yen dɛ u sokɛli laɲinina tɛ dɛ u bɛ ka aw yɛrɛ de laɲini ka d'a kan a ye ko damadɔ k'o t'o to yen diɲɛ na aw ka taa ka taa sanni kɛ ka taa kɛlɛkɛminɛnw san irisiw fɛ ka tila aw ka irisiw ka sira yira afiriki bɛɛ la fo diɲɛ ka wuli tubabu t'o juru t'aw la donc a y'a bila aw kun na sigi in bɛ kɛ musalaha de kan u tɛ k'aw fɛ diɲɛ kɔnɔ hali n'a ye mali ta k'a tila d'u ma u tɛ k'aw fɛ tuguni parce que aw olu aw ta ye mali anw ɲɛ bɛ mali la olu ɲɛ bɛ afiriki bɛɛ de tilatɔ filɛ ka sababu kɛ mali ye sokɛli t'u ni foyi cɛ kara min bɛ sokɛli kɔ nɛri min bɛ sokɛli kɔ sokɛli ko k'a faso ko mali ka bonya maliyɛndenw ka bonya mali tɛ se ka kɛ mɔgɔ ka batɛmɛsira ye mali ye jamana de ye mɔgɔ ka mɔgɔ ka karice tɛ o kelen dɔrɔn n'o tɛ sokɛli ma a ma u neni a m'u bugɔ o dun mɔgɔ si m'a fɔ k'i faso k'i lafiyara hali degun min fil'aw kan bi a y'aw ɲɛsin a faso min ma o degun de b'aw kan k'a fɔ aw ye ala bɛ kiti kow la tan de aw ni sokɛli aw ka aw dakanw de sirilen bɛ ɲɔgɔn na bi tubabu bolo aw ka kow cogoya bɛɛ aw ka hɛrɛw n'a ka bɔnɛ a sirilen bɛ ɲɔgɔn na bi tubabu bolo a y'o bila aw kunna dɛ sokɛli ye diɲɛ kuma o kuma fɔ mɔgɔninfin tɛ se ka alamaden bonya ka tɛmɛ k'a jɔra diɲɛ kɛnɛ kɛnɛ kan n'a bɛ kuma ko ko perezan ko ten ala ni perezan barika a taara hali nasɔnzini ko ko perezan de ko ten ko n ka n'a fɔ donc a bɛ don mɔgɔ caman na i tɛ se k'a fɔ yanni sokɛli ko fɔ sokɛli ye livuru fila min bɔ tubabuw kan fo diɲɛ ka wuli n'i y'a ye tubabuw kulola ko sokɛli kana ta a kun a tabaliya dɛnnen kun don livuru ninnu de la paseke a bɛ an ma cogo min ni nin taara nin bɛ fura b'an ka woro ɲɛma sokɛli goya kun bɛɛ filɛ sokɛli dun b'u ka mun de sokɛli ko an ka bonya an ka ɲininka kuma ka sara an na an ka jate ɛ ala ni mɔgɔ nana ala ka diɲɛ kɔnɔ i ma jate i ma ɲininka foyi ma sar'i la i nana fu i taara fu a bonya maliyɛnden bɛɛ ye dɔ sɔrɔ la a kunkɔrɔta maliyɛnden bɛɛ ye dɔ sɔrɔ la k'a yira aw la yan kolonɛli cɛ duuru ka fara sokɛli kan dɔ tɛ bin dɔ kɔ dɔ tɛ taa dɔ kɔ n b'a dɔn fana a y'aw bila kɛnɛ min kan ɲani aw k'aw bil'a kan a y'a dɔn k'a fɔ fɛn min bɛɛ bɛ se ka bɔ a la donc n ka kuma kelen pe de fɔ aw ye alamaden tɛ sa bi ka tila ka sa sini alamaden i bɛ sa mɛ i tɔgɔ tɛ sa samori tɛ balo la bilen cɛba tɛ balo la tuguni sunjata tɛ balo la tuguni mɛ u ye baara min kɛ ɲani saya ka s'u ma o bɛ fɔ ɲani diɲɛ wuli don cɛ mɔgɔ tɛ sa bi ka sa sini aw bɛ sira min kan sira jɛlen don a ka da la ko maliyɛndenw b'a kɔ a ka da la k'an tɛ aw janfa fo diɲɛ ka wuli k'a yira maliyɛnw na an ka tugu ninnu kan an k'u suteni an kana ninnu labila a kana segin aw kɔ aw ka hɛrɛ foyi tɛ segin kɔ la bilen n bɛ to k'a fɔ n ka kuma la n ko aw bɛ ka taa sira min kan n ko tagali sira bɛ yen n ko seginni sira tɛ yen n b'a fɔ kun min na n b'a dɔn paseke aw seginna aw kɔ tubabuw bɛ aw ma ni min ye n'u ye aw sogo dun bi u b'aw dun ka sɔrɔ u ma kɔkɔ k'aw la wa aw ma se k'aw kɔ o ko kelen b'aw nɔ la walayi bilayi aw ka taa sepi la k'aw ka diɲɛlatigɛ ko o ye kunnadiyaba de ye ninnu bɛ aw ɲini nin kunda de la e ala ni maa ninnu i man'u dɔn cogo o cogo i tɛ se k'u dɔn abada ka tɛmɛ maa min sigir'u fɛ kan anw de bɛ ninnu dɔn ninnu ti ɲinɛ ninnu ti yafa ninnu t'u ka juru de don surtout que diɲɛ ɲɛ bɛ ka yɛlɛ ka taa yɔrɔ min bi walahi ala kana aw nɔgɔya ninnu ye abada ala ka kalo kalo ala k'aw bila ninnu kalo dibi la ala kana aw labila ninnu ye n'o tɛ ni ninnu y'aw sɔrɔ ninnu b'aw kɛ ka diɲɛ de ladi donc o bɛ min na a y'a daminɛ ɲɔgɔn fɛ a ye taa ɲɔgɔn fɛ n'aw bɛ bin aw ka jɛ ka bin ɲɔgɔn fɛ n'aw jɔlen bɛ to aw ka jɛ aw jɔlen ka to ɲɔgɔn fɛ k'a fɔ a ye maliyɛndenw bɛ aw kɔkɔrɔ an t'aw labila ni anbariko in wulila o ni anbariko in sigira o anbariko ko ye ko min tiɲɛ olu yɛrɛ ye a m'o tiɲɛ anw maliyɛndenw ye k'a d'a kan gɛlɛya minnu b'olu yɛrɛ fɛ yen a ko kɔkɔrɔdonbagaw yɛrɛ fɛ yen bi superefe ninnu yɛrɛ fɛ yen bi o tɛ anw fɛ k'a fɔ aw ye aw bɛ yɔrɔ min na bi aw bɛ cogo min a ye to ten n'u ye tɛgɛ ɲɛ kelen k'aw la a ye tɛgɛ ɲɛ fila k'u la walayi foyi de aw aw man kan siran foyi de ɲɛ bilen aw sera yɔrɔ min na bilen siran man kan tuguni seginkɔ man kan tuguni a ye taa dɛ diɲɛ ɲɛ b'aw la ko filɛbaga wɛrɛ bɛ muso la min t'a cɛ aw bɛ ka filɛ wɛrɛ wɛrɛ bi min tɛ maliyɛndenw ye a ye taa a ye t'aw tɔn de la mɔgɔw b'aw kɔ maa bɛ t'i tɔn la ko la ka sɔrɔ i ka jamanadenw t'i kɔ anw b'aw kɔ wa afiriki bɛɛ b'aw kɔ wa afiriki bɛɛ ɲɛ b'aw la wa aw bɛ ka afiriki bɛɛ de libere a y'o bila aw kunna k'a fɔ ko diɲɛlatigɛ fɛn foyi tɛ jɔn sɔrɔ ala kɔfɛ fɛn o fɛn n'a y'i sɔrɔ ala de kitira la mɔgɔninfin i ka balo tile kelen ka sa cɛya kɔfɛ a ka fusa i ka balo san kɛmɛ ka sa musobakɔrɔya kɔfɛ k'a fɔ aw ye aw kana ɲɔgɔn labila diɲɛ na muso kɛlɛ ɲinina tɛ dɛ muso kɛlɛ ɲinina tɛ aw kana ɲɔgɔn labila abada a y'a daminɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min ka kalaman fiyɛ ka sumaman fiyɛ a ye taa ɲɔgɔn fɛ fanga tɛ fosi la i ko jama n'aw bɛ ɲɔgɔn kɔ maliyɛndenw b'aw kɔ afirikɛndenw b'aw kɔ a bɛ kɛ ala ta ye walahi a tɛ kɛ mɔgɔ si ta ye mɔgɔ si ma kule k'i ɲɛsin i faso ma kala min laminɛ u ko ten ko faso kanu yɛrɛ ye limaniya de o tuma na a y'i ta an b'aw kɔ a kana a kana ezite a kana yila yila a y'a fɔ ko sokɛli min tɛ bila dɛ a bɛ to o kumakan de kan sokɛli tɛ mali cedeao premier ministre tɛ faransi premier ministre tɛ ni sokɛli bɛ bila maliyɛndenw de b'o fɔ a majorité n'a ka kan ka to yen maliyɛndenw de b'o fɔ aw kana sɔn aw ye nin ko in kɛlɛ kɛ ka se yɔrɔ min aw kana sɔn tuguni diɲɛ kɔnɔ ninnu ka fɛnkɛ ordre d'aw ma aw kana sɔn saya ka fusa malo ye aw kana sɔn diɲɛ na ninnu ka ordre foyi ma bilen a bɛ kɛ ala ta a tɛ kɛ mɔgɔ ta ye k'a yira nin yɔrɔ la bɔliba dɔ de ka kan ka bila sen kan sisan min bɛ kɛ komi 14 janvier ta ɲɔgɔn k'a daminɛ kayi fo kidali bɛɛ ka bɔ ɲɔgɔn fɛ don kelen k'a yira k'a fɔ an b'an ka an ka gouvernement kɔ wa an tɛ sɔn mɔgɔ ka a dicter an kun k'a fɔ an ye ka ordre d'an ma an tɛ jɛn n'a ye an ka bɔ an k'an jɔ an ka jamana kɔfɛ an ka jamana marabaga an ka ɲɛmɔgɔw kɔfɛ komi cɛ kelen den muso kelen den alamadi da i yɛrɛ la cogo o cogo ni farafarali nana janfa bɛ na a kana fara nin to wagati nin ye wagati min ye maliyɛn den bɛɛ ka ɲɔgɔn sen bila an ka ɲɔgɔn bolo minɛ ne y'o de fɔ n ko kɛlɛ ma daminɛ kɛlɛ ma daminɛ wa aw kana kɔnte sedeyaw kan sedeyaw tɛ yen jɛkulu tɛ papiye de bɛ sɛbɛn hali n'a ka di ni mɔgɔ tɛ sedeyaw la k'a man di mɔgɔ min ye bi ko anbarigo in ka wuli mɛ alamadi n'i y'i kɛ cogo i bɛ minɛ ten komi olu y'a yira k'a fɔ a bɛ f'olu ye de ɔriduru de bɛ d'olu ma donc olu bɛ t'o de kɔfɛ ɔriduru de d'olu ma sago t'u la dungɔ t'u la wa u force u b'a k'olu ta de k'a fɔ aw ye dɔrɔn a ye baara kɛ a bɛ baara la deja a kana aw ka baara jɔ aw kana saliya asizi ye luwa minnu vote bɛn kɛra ko minnu kan a y'a bɛ aplikeli daminɛ ninnu bɛ aw to ni loso lasa in de la k'aw bɔ aw ka siraw kan k'aw fari faga aw tɛna se ka baara yɛrɛ kɛ a y'a kɛ komi foyi aw k'aw ka baara k'a kɛcogoya la aw bɛ ka na izini n y'a mɛn ko izini fila kan ka na mun ka ɲi k'o bɔ paseke ninnu tɛ fɛn dɔ fɔ o ɲɛ faamuyalen don tubabuw ko de ye ko farafindugu kana izini de kere i ka dugu la paseke ni e ye izini kereye dɔ bɛna bɔ denmisɛnninw ka baarakɛbaliya la ni e ye izini kereye izini baara tɛ ɲɛ dugu jukɔrɔ fɛn minnu kɔ o bɛ e bolo olu ko e k'o d'olu ma olu ka taa izini kere u ka dugu la ka dɔ b'u ka denmisɛnninw ka baarakɛbaliya la ka u ka waritigiw ka wari dɔ fara waritigiw ka wariw kan ni e yɛrɛ izini kereye o tuma na dɔ bɛ bɔ aw yɛrɛ ka baarakɛbaliya la dɔ bɛ fara ka waritigiw ka wari kan jamana bɛ jɔ anw ka jamana kan ka ci de tubabula de kan ka jɔ donc anw man kan ka izini jɔ koyi izini bɛ jɔ ni minɛn minnu ye ni baara bɛ kɛ ni minɛn minnu o mago b'olu ye donc izini jɔ olu tɛ sɔn o ma mɔgɔ si ka izini jɔ u bɛ kan ka o kɛlɛ dɔ wɛrɛ tɛ kɛlɛ in kɔrɔ ka ca aw bɛ ka baara min kɛ an ɲɛ b'a la sisan a k'aw ka ko bila sen kan an y'a mɛn ko araye dabagaw bɛ yen ka bɔ u ka ko teliya a ye baara baara jumɛn y'a bɛ teliya a y'a kɛ komi n'a sɔrɔ foyi a kana ninnu a y'a bila u kunna hali mois de juillet u y'a wuli o ma wuli u yɛrɛ sira min kan ka ta sisan min bɛ lafiya da di maliyɛndenw ma an n'an ka commerçant an n'an ka mali cɛ n'a muso an bɛ lafiya da sɔrɔ ni sira min a y'o fɛɛrɛ tigɛ a ka sigikafɔ kɛ a ka t'o sira fɛ a ka nin anbariko ko ye a k'a bɔ aw kunkolo la pewu ne y'a fɔ kabili kuma jan k'a ka bɔ sedeyaw la komi n'aw tɛna bɔ sedeyaw la a y'a kɛ komi sedeyaw tɛ yen a k'aw tilen n'a ka baaraw ye a ka iziniw dayɛlɛ a ka kow kɛ tilennenya kan ne bɛ nin de fɔ n ka kow kɛ tilennenya kan paseke n'a fɔra an ka bɔ diɲɛ fan tan ni naani bɛɛ fantan de ka ca ni faama ye fantanden ka ca ni faamaden fantanden de ye bɔbaga caman ye donc ne o b'o cogo la n'a fɔra ko bɛɛ niyɔrɔ ka di a ka kan fantandenw niyɔrɔ ka di ne t'a fɔ juguya la ne b'a fɔ a bɛ ɲɛ cogo min di an bɛ to ɲɔgɔn bolo cogo min ne b'o de fɔ fonction publique ka baara ɲɛna sisan ne bɔra k'a fɔ n t'a tigi dɔn fo kɔfɛ de a fɔra n ye ko muso dɔ de bɛ yen n t'a dɔn n ma deli k'ale tɔgɔ mɛn n tulo la o t'o la o n'i ye ko ɲuman ye i kan ka bɔ k'a fɔ ka mun fɔ aw ye yan anbariko anbariko n'u ye takɛya ɲɛ kelen kɛ n ko a minisima ka kɔntara kana renouveler dɛ ala kama u ci a kana renouveler parce que n'u k'aw la tik a b'a k'u la tak de o ye kelen ye filanan saliba bɛ kan ka na a kana sɔn cogo si la a ye eh, eh, duwani directeur général wele ministre de finance a ka réunion kɛ an ka saga kelen kana tɛmɛ ka bɔ frontière fɛ ka taa fan si a kana taa e, e, abijan a kana taa senegal an ka sagaw ka to an bolo mali kɔnɔ e k'a fɔ ko e ko min na nin k'i la tigi bɛ min k'i la i b'o dɔn komi ni anbariko ma wuli tuguni donc frontière olu ta fɛrɛmila anw ta fɛrɛmila an ka saga kana bɔ an ka saga kana bɔ an k'an jɔ an jɔyɔrɔ la n'u ye tɛgɛ ɲɛ kelen kɛ an ka tan k'u la k'a yira u la ne ka soutien b'aw ye fo tile bɔyɔrɔ fo a binyɔrɔ wa n b'a dɔn maliden n'i ye maliden ta kɛmɛ kɛmɛ la bi kɔnɔntɔn ka soutien b'a ye wa mali dɔrɔn tɛ afirikɛn bɛɛ lajɛlen ka soutien b'a ye a kana segin kɔ a kana sɔn ninnu ka ɔriduru d'aw ma aw ni makɔrɔn de ye generasiyɔn kelen ye aw de ye kalan kelen kɛ komi a b'olu kun na ko ala y'olu da k'olu ye farafin da a y'a yira u la ko fɛn min u bɛ min dɔn k'aw b'o de dɔn o kuma na fasoden b'aw kɔ nin tɛ segin kɔ kuma ye nin tɛ aw kana hali gouvernement kana maga a la aw kana foyi renouveler aw bɛ kan ka baara kɛ a y'aw ka baara kɛ a ka continuer projet minnu b'aw bolo laɲini minnu b'aw bolo aw ka kɛ ala k'aw dɛmɛ ala b'aw dɛmɛ fɛnɛ parce que aw wulila k'aw faso de ka bɔ ka nin de fɔ maliyɛnw foli b'aw ye da tan ma fɛn kɛ mɔgɔ min na da tan ni kelen tɛ fɛn k'i la foli b'aw ye a y'aw muɲu fo ka taa se bi ma wa hali bi aw k'aw muɲu n'a ma aw ka kɔntiniye muɲu fɛ a ka kɔntiniye sabali fɛ sinɔn muɲuba min kɛra n'an jɔra nin yɔrɔ nin y'o bɛɛ kɛlen fu de ye ka da mun kan ni tubabu tora ka anw sɔrɔ u tɛgɛ la nin kɔ diɲɛ bɛ dɛbɛnkolo meleke ka sɔrɔ mali ma tila u la u b'an minɛ minɛ cogo la ale bɛ juguya ni jɔnya tile ye i bɔra vocal la vocal janyana k'an ka janya an ka faranfasiya kuma fɔ ɲɔgɔn ye diɲɛ fɛn bɛɛ an ka sali an ka dugawu kɛ ala kana mali porokoto k'a ci faransi tɛgɛ u bɛ fɛn o fɛn la choguel ka taa mɔgɔ dɔ ka na mɔgɔ min bɛna olu ka mɔgɔ de ye nin u bɛna faransi mali minɛ jɔ ɲɛmisɛn min na yanni diɲɛ ka dɛbɛnkolo meleke an tɛ b'u bolo bilen maa si ka ala maa si ka laɲini to yen o tuma an ye min muɲu an ka kan k'o ɲɔgɔn wɛrɛ de muɲu n'o de bɛ faso bɔ nɔgɔ la ka jamana lataa ɲɛfɛ hali bi an k'o muɲu ne bɔra vocal la a mago bɛ partage la